Dia dhuit gach duine. An tseachtain seo beimid ag foghlaim faoi scannáin, films or movies. So beimid ag foghlaim faoi scannáin. D'fhéach mé ar, I watched. D'fhéach mé ar Avengers, Infinity War.

Is iad Iron Man, Thor, Hawkeye agus Black Widow na laochra, the heroes, Is iad Iron Man, Thor, Hawkeye agus Black Widow na laochra. Now féach anois, is é Thanos, Thanos is é for he. Is iad Iron Man, Thor, Hawkeye agus Black Widow, they are iad for siad iad for they. Bhí an scannán lán d'aicsean agus pléascadh ach bhí sé greannmhar agus brónach freisin. The movie was full of action and explosions but it was funny and sad as well. Bhí an scannán lán de aicsean agus pléascadh ach bhí sé greannmhar agus brónach freisin. Thaitin na héifeachtaí speisialta go mór liom. Thaitin, I enjoyed, I really enjoyed the special effects, Thaitin na héifeachtaí speisialta go mór liom. D'fhéach mé ar Coco, I watched Coco, D'fhéach mé ar Coco.

Is iad Miguel agus Hector na laochra, heroes. Is iad Miguel agus Hector na laochra, arís, é for he, iad for they. Bhí an scannán lán d'amhráin agus cleasa. ach bhí sé brónach freisin. The movie was full of songs and jokes but it was also sad Bhí an scannán lán de amhráin agus cleasa ach bhí sé brónach freisin. Thaitin an ceol go mór liom I really enjoyed the music. Thaitin an ceol go mór liom. D'fhéach mé ar The Witches. I watched The Witches. D'fhéach mé ar The Witches. Is scannán scanrúil é. Horror. Is scannán scanrúil é. Is iad na cailleacha na droch-charachtair. The witches are the baddies, iad for siad, siad for they, is iad na cailleacha na droch-charachtair. Is iad an buachaill agus a mhamó na laochra, the heroes, is iad an buachaill agus a mhamó na laochra, the boy and his granny

Bhí an scannán corraitheach, scanrúil, frightening, agus greannmhar freisin, The movie was exciting, scary, and also funny. Bhí an scannán corraitheach, scanrúil, ach greannmhar freisin. Thaitin na haisteoirí go mór liom. I really enjoyed the actors, Thaitin na haisteoirí go mór liom. OK anois, tá sé suas leat. It's up to you, your turn. Smaoinigh ar scannán a chonaic tú riamh. Think about a movie you saw before. So, cén scannán é? Which movie is it? D'fhéach mé ar. Now I want you to say that sentence and fill in the movie. D'fhéach mé ar. Did you say it? Ar dúirt tú é? Níor chuala mé thú. I didn't hear you. D'fhéach mé ar. Oh, ceart go leor. Is scannán aicsin? beochana, scanrúil, grinn, comedy, ceoil, musical, ficsean eolaíochta, science fiction, ficsean eolaíochta, science fiction, Is scannán, hm, é. So, pioc an focal ceart agus ansin abair é, you say it. Is scannán mm é. Is é for he or it is. Is í for she.

Iad for they and we say an laoch, the hero, but na laochra, the heroes, an droch-charachtar, the baddie, na droch-charachtair, the baddies, an príomh-charachtar, the main character, na príomh-charachtair, the main characters. So is é, whoever it is, an laoch, droch-charachtar agus príomhcharachtar. So anois, tusa, you say it. Is é hm an hm. Bhí an scannán.

Éifeachtaí speisialta, special effects. Éifeachtaí speisialta. Aisteoirí, actors. Cleasa, jokes. Thaitin an, hm, go mór liom. Anois tusa, you say it. Thaitin an mm go mór liom. Anois tá mé chun ceann eile a dhéanamh I'm going to do one more tá mé chun na bearnaí a líonadh isteach I'm going to fill in the gaps. D'fhéach mé ar. Star Wars, The Empire Strikes Back. Is scannán ficsean eolaíochta é. Is iad Luke Skywalker, Han Solo agus Princess Leia na laochra. Is iad Darth Vader agus an Emperor na droch-charachtair. Bhí an scannán corraitheach agus brónach agus scanrúil. Thaitin na héifeachtaí speisialta, na haisteoirí agus an ceol go mór liom.